Mwaswera bwanji a Malawi? Ayi, Eh kunjaku kuli tunkhanitunkhani. Akuti Rihanna Burgess. Basitu kutulutsa ndekuti video ndekutitu basitu yolaula ndithu. Maliseche pa mbalambanda akuti zochitika zambiri Ayi akuti kaya phazi kaya mfuti kaya zotani akuluakulu kuli zinthu zambiri zomwe zikuchitika tikamanena kuti satana akuyenda nkhani zake zimakhala ngati zimenezi munthuyo wabwera kudzapepesa koma tifotokozereni bwinobwino kuti kodi no ameneyo ndi ndani akuluakulu mzimayi mukumuona pa screen panopo ameneyotu dzina lake akuti ndi Rihanna Burgess Ameneyo akuti ndi content creator, amajambula basi ma video ake kaya ndi pa TikTok, iyayi kumaonetsa moyo wake wapamwamba kwambiri. Komansotu akuti ndi business woman, entrepreneur motitu akuti ali ndi chishopu china chake cha ku Lilongwe uku. Eh? Ndithu kumaoneka kuti zake zimayenda tayaletayale, azimayi otakata pa town azimayi okhupuka a ndalama. Ndetu anthunso ena kumamusirira mwina azimayi anzake ndimakhumba ntakhala ngati iyeyo komatu ndekutitu buu in the last 24 hours basitu kutulutsidwa video ya iyeyo ndekuti ali bwamuswe akuti kaya akupangidwa zosakhala bwino. Ndetu kwatuluka ma video awiri akutero, ina kaya ndi ya ku Zambia, ina ndi ya kuno ya iyeyu. Akuti ina ya ku Zambia yo mpaka kumatolowetsana mfuti nde kuti ku malisecheku, akuti kubwera phazi kaya chani. Zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe. Ngati mwandimva bwinobwino, ine ndikulephera kuti no ndifotokoze kuti no kodi ma action amene ali mma video amenewo ndi otani, chifukwa chani, ineyo sinaonere. ande kuti tilandire ma link lero sindingakhale nazo chidwi kuti ndizionere chifukwa zimenezo ndi ntchito za usatanazo zimenezozo kugawanako ndi kumangopitiriza kuti no zizingowonongekera onongekerabe hmm? kuzipanga entertain ndi zimenezo zinthu zonyasa usati masewera Now mzimayi tikukamba zoti ndi mzimayi woti noti akupanga run akuti business ndekuti zinthu kumaoneka zikuyenda kodi zikuyenda muti zochokera kuti no ndalama zake ndi za business mo ndi zoona kapena ndalama zake nzochokera ndekuti ku zintchito zonyasa ngati zimenezizi zonena kuti kunjako ndekuti kumakhala kuthamanga thamanga ndi amuna ena ake basi eh ndikumakandidwa no ndekuti no kumaliseche basi nakatewa zilipiridwa ndalama Mukudziwa kaletu Justin Tech Malawi tu nde timangowazatu basitu osatinso kuti kapena tizinyengelerana iyayi. Now wabwera mzimayiyu akunena kuti no Video yo ndiyangadi ndikuvomereza ndipo ndikupepesa kwa inu nonse amalawi amene mmandipatsa ulemu ndi kunditsatira ah. a sister inuyo ulemu simungapasidwenso ulemu iyayi e, simungapasidwe ulemu zonyasa zonyasi ndi nyasi e, ulemu umakhala nde kuti wachoka ndananga kupasenso ni ulemu hmm? koma akunena choncho nde mwina muzinena kuti yanga nchani ndi chikalata chimene muchiona pa screen panopo zimenezo hmm? ndimene zakambidwa zimenezo kuvomereza kuti ndi iyeyodi munthuyo akuti koma vidiyoyo ndi zotino inajambulidwa zaka ziwiri zapitazo Vidiyo imeneyi poijambula akunena kuti anayijambulayo anali bwenzi lake wa nthawi imeneyo. Nde munthu ameneyoyo akuti kaya nde chibwenzi chinatha nde kaya papita nthawi kaya kupsa mtima kaya kulephera kuti anyamule moyo wake upite patsogolo basi nditulutse vidiyo ija nde kuti kuwonongeratu china chilichonse. Koma akunena kuti vidiyoyo yatulutsidwa iyeyo mzimayiyo a, opanda nde kuti kupereka chilolezo chake. Panalibe consent ya iyeyo kunena kuti no, ndikutulutsatu video yako, ufuna ndiitulutse kapena ndisaitulutse? Mzimayi nkuyankha ayi itulutseni kapena musaitulutse. Akuti sanafunsidweko zimenezi. Nde amadandaula kunena kuti apapa ndi zoti zalakwika chifukwa chonena kuti no, ma intimate moment ngati amenewawa, nyengo za, za, za, za, za kuchipinda zina zake zoti no, zimenezi zingokhala za chikondi, eh, kaya zati- zachikondi kaya kaya za- zauchisembwere tingonena choncho nyengo zimenezo sizimayenera zitulutsidwe nde kuti kupititsidwa pa public za munthu wina wake opanda chilolezo cha iyeyo moti ndakhumudwa kwambiri ndi munthu ameneyuyu sanachite bwino iyayi ndupepesa malawi mundikhululukire chifukwa chonoti mwina mwake kuonera zimenezi zakupangitsani kuti no inuyo mwina mu- mu- musamve bwino kapena mupeze kuti zina zake you know guys uh, mzimayi wapepesa eti akunena choncho ndipo akuti timukhululukire. Akutitu wina aliyensetu ndithuditu amalakwisa mmoyo eti? Koma ndikufuna ndikambe chonchi. Awa ndi azimayi amene no akamatchena, akamaoneka bwino, kumaonetsa zindalama and ndikukamba izi eti. Taonerani ka video aka. Pamuzanena kuti mwina mwake ife tikungofuna kupanga attack. Muonere ka video akakaka.

Taonera limodzi pamenepo. Amakamba zonena kuti, Mmandifunsa kuti kodi no ineyo kuti ndizioneka bwino, khungu langali lizioneka bwino, lizinyezimira chonchi, ndimakhala ndikudzola mafuta anji? Ah, ndimadzola ma landi, nkumadzazola, kudzazimbazi ku- ku- kupanga ma landi kudzapukuta kumasoku. Ndimadzadzola ma yuro, eh, ma dola izinso pamenepo, mwaona? Akupa, zindalama zimenezozo. Where are you getting that money? Ndalama zimenezo moti mukuzitenga mu bizinesi yanuyo? Chabwino, Mwati sizochokeranso ukuku kumene mumakavula kumakachita nde kuti no zosakhala bwino kumakaonetsa maliseche anuwa ee lero mukabwera mufuna no ife tizinena kuti iyayi amalawi mukhululukireni mzimayiyu ayi iyayi wina aliyensedi amalakwitsa koma i just want to say this apa ndekuti tipanga address kuchokera kuti no inuyo mukanena kuti consent yanu panalibepo Limenelolo ndi bodza. Ukamanena kuti iyayi chilolezo chotulutsira vidiyo imeneyo kunalibe, ayi munapereka chilolezo kumayambiriro kwenikweni polola kuti vidiyoyo ijambulidwe chifukwa no umalola kunena kuti no azikukanda kumaliseche kwakoko ukupezeka zonena kuti utani, ukujambulidwanso. Umalolatu zimenezozo. Mwayiona imeneyo? And in the first place mumakalolanso ndi kuti no kukaka-kukaka-kumakapezeka kuti mukavulira zitsiru za azibambo. kenakono muzile muziyembekezera zonena zisiru zimenezozo nde eti zizakupangani hold with integrity zizakulemekezani noo! zimenezi ndizimene umape umapeza ukasankha chitsiru cha mamuna komanso ukape ukaloleranso kuti zauchitsiru zichitidwe iweyo ukuvomereza nkhani yaketu ndi imeneyo umayembekezera chani? umayembekezera kuti video imeneyo ndekuti nthawi ina yake izakhala ndi yoti basi ino sizatuluka ee? mukazapsetsana mitima. Simufuna kuphuzira kuchoka kwa azimayi ena amene aku akhala akupanga zimenezi. Mbuyomu takhala tikumakamba zinkhani zimenezi. Akuti akuti atulutsaso ndekuti maliseche awo akuti akuti akuti akuti. Simufuna kuphuzira. Mukaloranso zimenezi kuti zizichitika. Ayi ndithu ife tizifusa mmalorera zimenezi kuti zizichitika chifukwa chani? Ndalama chani? Mukusaka ndalama kapena chani? Hmm? Olo zachikondizo kodi amapanga kupanga kwake amapanga motero? zinthu izi azimayi inu mutiopsatu kwambiri azimayi inu mutiopsa kwambiri mugwira ntchito za kumidima kwambiri za udemoni ndi zimene mukupanga ntchito za kumadzi ndithu kuja kujani ku ku ku ku ku ku ku ku kumidima eh Z- zi- ntchito zimene za kupansi pa nyanja ndi zimene mukumagwira mutiopsa kwambiri azimayi inu and now Look at the way you are dressing even zithuzi zomwe akujambulisazo ndizo nkumabwerano kumakhala ngati kuti iyayi ngati ndiwe munthu wa integrity integrity umunthu umayamba ndi iweyo how are you dressing kupita basi kukajambulisa mwapinda zimiyendo zanu ku nde kuti zinchafu pamtunda ponse aziona zimenezo muziyika pa social media kenako zikabwera izi muyembekezera zoti anthu aziganize zotani respect yourself choyambirira chimenecho chachiwiri mwamunayonso nde galuso wachabechabenso ngaloyo Nkhanitu ndi imeneyotu. We have useless men nde eti zochitika zake ndi zimenezi. Ngati munathana ndi uyoyo bwanji inu osango osangosiyana bwinobwino. Koma ayi titulutse ameneyi ndimuyalutse adziwanso kuti ine ndani. Eh, Uchitsiru weniweni zidzete za amuna nde zimenezizi. At the end of the day eti Inuo mwayiphula scandal nde no accept kunena kuti zachitika eti, we hope kunena kuti no mudzapeza ndithu mphamvu zapaderadera basi kuti munyamulenso moyo kumapita pasogolo nanga si zagwabe zatha nanga mupanga bwanji you cannot erase that simungafufute zimenezo ndi ntchito za manja anu so zosatira zake ndi zimenezizi ndakamba kale kunena kuti no ndikamakamba zintchito za manja anu ndikuchokera patino sumayenera kuti ulole akujambule koma unalola zimenezozo nthawi imeneyo. Nde panopa osamakhangati kunena kuti no iweyo consent yako panalibepo kumayambiriroko inalipo kale so we can sympathize with you tikhoza kukumverani chisoni popeza kunena kuti no paumunthu wake timayenera kunena kuti tisamalole zoipa kuti zipitirira komanso azimayi mwina mwake tiziwapasa ulemu mwanjira ina yake let's respect women at all at all cost tiziwapasabe ulemu komanso inuyo azimayi zilemekezeni nokha that's the beginning of it ziziyamba ndi inuyo kuzilemekeza nokha Mawa musabwere ndikumayankhulanso motumbwa, kumazijambula kuti inu ndekutino zanu zikutheka, azimayi anzanu ndekuti sizimawayendera ngosalimbikira, inu nde zokukuyenderani ngolimbikira, mukachita zintchito ngati izizi nde kuli bwino kuti zikamba za azimayi ameneno iwowo nde mphawi za azimayi koma we know kunena kutino iwowo ngati amapeza kangachepe kaya ndi K2 amaipeza ndekutino pokhetsera thukuta osati pomakavula maliseche kunja uko! Osamaonetsana azimayi anzanu ngati olephera pamene ndekuti inuyo zanuzo muti zokho okhoza ochita bwino zumachokeranso ndekuti mwina make kumidima ngati kuma ntchito zakumidima ngati zimenezi kuweruza nkwake ndithu Mulungu uh, we pray for you komanso we are very sorry kunena kuti no sizimayenera zikhale motero simayenera kuti muyaluke motero ndithu uh, Malawi I know kuti no amalawi ndi abwino akhululuka with time akaoneraonera atopa zimenezo komanso inu musiye kumagawana zimenezo eh? leave that musamagawane zimenezo Ndi- ku- ku- kupitiriza ati kupanga zinji mu- pa youtube panotu mbabwinotu fake zimenezo sizimayendapo zimenezo Nzoipa zimenezo osagawana zimavideo zolaula mm? ndizoipa zimenezo mukuononga ndi kuti komwe muononga community yathu sitifuna ana aonongeke chifukwa cha zimenezo tifuna space yathu ya pa internet kuno ku malawi ikhale ndi kuti yabwino yoyera yopanda ndi kuti zinthu zonyasa ngati zimenezo akuti